venezuela ndi limodzi mwa maiko pa dziko lino lapansi ah, amene limene lili ndi makamaka mafuta ambiri yeah so mwadziwa yake ija america imafuna ndithu kuti ndiona kuti ikufuna kuti izipanga control mafuta amenewa ndi atala- atamugwira mtsogoleri amene uja kumpititsa ku america kumene akumusunga mchitokosi kuti ayankhe milandu yake iwiri itatu iye uja walowa mmene muja ndi kufuna kuyamba kupanga control makamaka zochitika za mdziko limene lija kuphatikiza apo kufuna ndithu kuyamba kupanga uh, kupanga extract eh, mafuta kumene kuku kuti azipita nawo ku dziko la america kumano mission imeneyi amayipanga sanapange consult uh, makamaka makampani amene amapanga za migodi ndi mkulu wa kampani ina kumeneko wamuuza trump kuti yes mwalanda mwa- mwapanga zimenezi komano sikuti ndi zophweka kuti tikhoza kungopita ku dziko limene lija basi ndi kukayamba kupanga mafuta mayazi kufunika ndithu kukhale plan yabwino construction kumangidwe ndithu makampani bwinobwino kuti zonse ziziyenda zimene zikhoza kutenga nthawi zimenezi ndithu zingoonetsanso kunena kuti trump move yake ikuoneka kuti ikufulopa ikuyenda ndithu mosaganizira mmene amafuna kuti achitire chinthu china chimene trump uh, wachita pakadali pano ndi kukolezera mademo mdziko lija la iran dziko la iran kuli mademo kuli gulu lina la anthu limene likupanga demonstrate kuti islamic state ichoke ndipo kubwere republic state Mhm, republic state ndiye kutino kuzikhala kusankha mtsogoleri wa dziko through vote ngati imene timachitira kwathu kuno ku malawi kuti imafika nthawi imene timasankha atsogoleri aphungu khansala komanso president pamene ku, ku irani ndi maiko ambiri aku middle east uku zimenezi kulibe kumakhala munthu mmodzi amene amatsogolera ya ngati ku irani kuli supreme leader ayatollah amene ndi mtsogoleri wachipembedzo amenenso amayendesa dziko limeneli so uh, iyeyu uh, trump ndi dziko lake la america komanso israel uh, Netanyahu uja prime minister wa ku Israel amenewa ndithu akukolezera mademo ku gulu lina la anthu kumeneku kuti ayi tamenyani mademo kuti mugwetse boma limene la Islamic State kuti kubwere republic state dziko loti anthu akhonza kumavota so mbali inayinso kulinso gulu lina la anthu limene ndithu nalonso likunena kuti ayi ifeyo ndife anthu achisilamu dziko linoli ndi lachisilamu sitikulola kuti uh, islamic state ithe kapena kuti igwe mwayiona imeneyo so pakatipa ndithu tinaona ndithu dziko la iran liku uh, litamulembera kalata uh, trump ndi dziko lake la america kuti tabwerani tikambirane zimenezi zithe koma trump anabweza moto kuti ya inutu sitikambirana kaye pakadali pano until titakuthirani nkhondo tikuphulitseni kaye kenako tizikambirana bwino ndiye supreme leader ayatola wanena kuti okay ngati mufuna nkhondo isweka ifenso sitikutani ifenso sitikuwopa so zimenezo ndi zina ndi zina zimene uh, makamaka zikutani zikuchitika pakadali pano komanso russia yachenjeza donald trump kunena kuti ngati iwo ataphulise iran ifenso tibwera kumeneko ndi full force so zambiri zikuchitika ndithu uh, tinaonanso ndithu pakati pakunena kuti uh, america ifuna itenge greenland malo amene ali mu uh, ali mu denmark yeah argument yake ndi yonena kuti akutenga malo amenewa for the for the security purposes akuti malo amenewa ngati uh, russia komanso china angatenge ndi kuti akhoza kupereka chiopsezo ku dziko la america nde funso ndi lonena kuti denmark kuphatikiza maiko ena fact chakuti ali mu gulu lija amati nato gulu limene lili la- limatetezana makamaka ku nkhali- ku nkhani za nkhondo so chifukwa chani akufunanso malo amenewo po- po- po- po- pokhala ndi backing point onena kuti for the security purposes kuti china ndi russia akatenga ndi kuti security yawo iwonongeka security yake iti chifukwa denmark iyo ali kale mu nato nato ndi mayiko amene ali mu- mu gulu la nkhondo amene anagwirizana kuti kukazakhala kuti uli nkhondo mmodzi ngati akumenyana ndi um, mmodzi ngati akumenyana ndi dziko for example russia kumenyana ndi uh, dziko limodzi lili mu nato ndikuti mayiko onse azalowerera mwayiona imeneyo so thats the thing imene zikuchitika makamaka kwa anzathu ndimafuna tingopatsana maupdate awiri atatu pompano pa nkhani zanu youtube channel pomwe ine obizo in the building ndimabwera ndi nkhani zosiyanasiyana dziko muno komanso maiko ongotizungulira tapangani subscribe like comment komanso share zimenezi kuti anthu ena athe ndithu kudziwa kuti kodi pa dziko pano pakuchitika zotani tibwerenso ndi nkhani ina makamaka kwa ibrahim traore kumenekunso ndithu kukuchitika zinthu ziwiri zitatu zoti inu ndi ife pano tikufunika kuti tigawane mwaziziwa ya so tapangani zimenezizo kuti tonse tidziyendera limodzi tauzana anzanu kuti auze anzawo kuti pamalo popezeka ndi pano pa nkhani zanu pamene timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana until that next time ndingoti makumano onse zikomo